Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. chitira zisanami guys sitingazisekerere sitingazisekerere mwafu simungampatse munthu amene ujayo udindo umene uwo achakwera mwatirakwira tinamenyatu nkhondo ife mumakhala anthu manyumba mwanu ife timapanga fight this panopa chipani chimukuchite mukuchiseweretsa mwayamba kutiseweretsa achinyamata ife nkumakhala chete enafe sitinadyerere we don't care komano we love this party kulibe zazaba zoti asapezere lipanga limuvu munthu kulibe let us talk za mind mamind mwathu tamva kuwawa ine sindimayankhula pa group panopa koma iyo khayapweteka aasi sinaganize pamene zizi zokha
ndimene navicha ndakhumudwa ishu yake ndi iyo ndimene iyi ifenso mafana sitikulowa zoti udindo umene Chithyola atenge ndi apa paja amachuka ndi kubhukira anyamata aganyu ife atibhukiradi aganyu samachuka ndi kubhukira anyamata aganyu ife atibhukiradi anyamata aganyu amabhuka aja atibhukiradi ife anyamata aganyu Chithyola udindo umene sakutenga udindo sumagula ndalama sizitheka sizitheka mwandimva eti analephera kale zinthu zambirimbiri panopa mavuto ena amene tinawo forex mdziko muno munalibe chifukwa cha galu ameneyoyo ndipo mzikamupatsa leader of opposition ife amwe stupid akuluakulu Chithyola sakutenga udindo umenewo afuna asafune mwandimva eti mcp siyogulisa mwamva eti mcp siyogulisa chipani ichi simugulisa mwandimva eti mapulani anu onse alephereka amene mukupanga mwandimva chipani ichi sichogulisa ndizopusa zimenezozo panopa tili munyengo yoti sitingamafune munthu ogona kuti akhale kutsogolo kwathu mwandimva eh? mcp is not for sale iye uja si wachipani ndipo anangomubweresa si wachipani cha malawi congress party nthawi ya bingu so anali director anali director mwandimva anali director nthawi ya bingu musone ngati anyamata a mcp sitimaziwa zimenezo musatipange zoti tikukumbeni chipanichi sichogulisa Apa mbasa MCP anango. mamba chipanichi sichogulisa Mama nyi.
musinthe musinthe kumekoko musanatulutse olo pa ZBC pake asanalembe musinthe kumekoko ndipo mukambirane za nzeru malipoti ma VN wo afike kwa munthu wamkuluyo ife zopusazi sitikupanga nawo ndipo asapeze kuti somatipanga malimuvu apapo ife tikuyankhula za kukhosi kwathu ayi ndipo sizitheka zimenezozo sizikutheka ndipo dzina limenelo mufufute muyikeni mkaka pamepopo ikani anthu ena pamepopo mkaka ayimepo osati zanuzoyi
Eh, komano izizi no guys zofoyira tunatu enafe timakhala chete timalephera kuti tiyankhule koma guys ngati dzina mukutchu ife timafuna leader of opposition woti akayima mparliament muja anthu azidziwa kuti he mwaona dpp yayikatu speaker munthu amisala chimunthu choti chobalalika ngati mene uja Suleman ndiye mukampase mukayike komwene kuja leader of opposition foti ali foti amayigwiritsa ntchito ndalama Aha, koma guys eh ah sitili serious akuluakulu sitili serious sali serious a Chakwera ngati afuna chiuno achimalize chipana angonena basi Ah, sizoona amwene pamene paja apa tinene zoona pamene paja pamafunika leader of opposition wa munthu wovu- wo- wokwiya kwambiri osati munthu wadiyo yayi mwamvetsa ali ndalama inde Chithyola ali ndalama ndalamazo ali nazo koma udindo wa leader of opposition sungaye su- sukumuyenera ndipo su- sizoona zimenezo mwamvetsa sagwiritsa ntchito ndalama koma kugwiritsa ntchito munthu kuti munthu ndi wa- ndi wamakani wa mtundu wanji kuti pamalopo akapikisana nawo anthu a dpp wo Ah, inu ndalama ndalama zi- zi- zi- ndalama zi- zikuyenera kukhala ndalama zigwire ntchito osati ntchito yake ngati imeneyo yayi ngati zinthu izizi inu Chithyola amakanika ku minister of finance komweko anakanika iwe plan ukuziwa uli ku trade anakanika Chithyola ku trade mwandimva kumene cha ntchito anakagwira ndi Vitumbiko ku trade kujako Chithyola anakanika ku minister of finance ndiye munthuyu amangosainira zima documents futi atenga ku 10 percent osati ankagulitsa zinthu zakumbolo mdala ameneyi dala chiganizo cha president ulendo onse tichilemekeza mwandimva tinalemekeza kuti chiganizo cha president ponena kunena zonoti tituluke boma tonsefe tisakufuna iwe ululu umene unamva nthawi imene ija a president avomekeza zono kuti a Chakwera taluza chinthuchi ndi ululunso umene ife tikumva poona nyasi zoti congress ikupita kuthawa m'manyumba chifukwa cha zopusa zomwe zidachitika pa 16 zijazi mwandimva eh? izizi ndi zopusa zidachitika pa 23 mwandimva kulengeza kunoria kuvomekeza pa 12 ndi zopusa anyamata pano akusowa mtendere akuthawa m'manyumba chifukwa cha nyasi ngati zimenezi timati tipeze munthu oti azitidifenda osati munthu opusa iye ayikaganizidwe kuganiza kuku kwako opusako chipani chichi si- osamangopanga ziganizo mwanokha table ya ana anu kupanga ziganizo mwanokha chipani chichi ulendo uno tionerana ndisayikapo mulomo chiganizo ichichi mwandimva eh? leader of opposition sakhala Chithyola wina afune satana asafune chipanichinso si cha kunyumba kwako kama kula monyere foto makatenga ndalama kwa Chithyola chipanichinso nacho si cha kunyumba kwako wandimva chipanichi chidazi tikuzunzika anyamata tikuthawathawa tikukhala mothawa chifukwa cha zinthu zopusa ngati ziganizo mudapanga za manyi zanu zovomereza chisankho ichichizi mwandimva panopanso mupitirizabe manyi awa mupanga apapawa muganiza kuti Chithyola iwe Chithyola analephera zinthu zambiri mbiri zambirimbiri zambi- kumatosowa kumatosowa even ndalama ina iliyonse ku banki kujaku nzopusa nde lero muzikanena akakhala leader of opposition nde zopusa inu a dpp akuti akutengerani Msowa akutengerani Jolobala akutengerani Sulemani okhaokha masaveji amene mmaona masaveji mungatenge munthu izi zachali chitsiru
koma zoti tidzibwera pano nkumatukwana azitsogoleri nkumamutukwana chithyola za mkabudula zindikirani kunena kuti zimene zozono kothera kwake nkogwirana mashati tokhatokha koma zoti mudzimtukwana chithyola za mkabudula zimenezo nde sitilolerana zili ngati munditukwanira bambo anga chifukwa chithyola ndimatenga kuti mbambo anga ineyo apurezidenti achakwera ndimatenga kuti mbambo anga ineyo azitsogoleri achipani ndimatenga kuti ndi makolo athu ndiye inuyo mudzitukwana udolo wake otani omatukwana omatukwana za nkabudula za za atsogoleri e tikudziwa ngati inuyo munyasidwa nazo imvani mmenenso ankanyasidwira anthu inuyo ma- mabwana anu aja atapatsidwa mipando anthu ankanyasidwanso ngati mmene munyasidwira apamo ee koma zoti mudzitukwana za nkabudula za bwana zimenezo sitilola eetu achimwenetu tiyeni tilemekezaneni ngati mufuna toti tidzingolankhula tidzilankhula zinthu zina osati lankhule zoti tidzimtukwana munthu zotukwanazo nde sitilola
chasiya ulendo uno titukwanadi mmene unatukwanira iwe muja mmene unatukwanira chimwendo muja mmene iwe unkatukwanira chimwendo muja ndi mmenenso ife titukwanira chithyola wako adakulemba ntchito kufamuyo

koma dziwani kuti sizingatheke zimenezo ngati apurezidenti asankha asankha basi e, zimenezo sizingatheke ngati apurezidenti asankha asankha inuyo mulibe mphamvu yoti mukhoza kuchotsa chiganizo cha apurezidenti mphamvu zimenezo mulibe e, osati mubwere apa nkumatukwana lemekezani lankutendi lankhulaneni zina koma umachita otchula mpakana zimenezo nzakudya kuti umatchula za mkabudula aya kumeko siku si- sichiganizo chabwino inuyo ati- inuyo ati zanda iweyo ndiye ndi munthu one kuti woganiza bwinobwino chabwino munthu adzitukwana bambo ako munthu adzitukwana ena ake pakuti ungamamve bwanji mu mtima mwako eh? tiyeni tilemekezaneni aa chithyola mukuntukwanayo chakwera mukuntukwana ali ndi ana ake mwamva ali ndi ana awo ana awo ndi ifeyo ndiye zoti inu mudzitukwana anthu ife sitingaloletu zimenezo tikudziwa kuti inu adakulembanitu ntchito anthu omwewo anthu omwe adakulembani ntchito kaya akukutumani kaya akutani koma ifenso sitilolanso eh sitingalole mapeto ake tikagwirana mashati kumene tingakumane tiye tikakumana kumene munena kuti kokakumanako ah zachibwana achani
musabwere pano tikweza ma bp chifukwa ife ndi nkhani yotukwana ifeyo pa public titho menya nkhondo imeneyi simungatifunenso iyayi ngati m- apanga chiganizo kuti wakuti ndi wakuti tivomereze palibenso zomati ngwiyo ngwiyo ngwiyo ngwiyo zimenezo sizitheka iyayi kozi anthu ena analankhula anthu ena anadandaula nthawi imene inunso munkasangalala musakhale ngati unena kuti um, zachitika lerozi kapena zachitika liti zakubowani iyayi nde tisaone wina akutukwana chithyola chifukwa kumene mukupita anthu tsopano nkopita konena kuti timenyanepo kapena tichitirane nkhaza chifukwa tilili kunkowawa simungamakane munthu wabwino ngati chithyola nkumapanga zanu zopusa izo nde iyayi sitivomereza iyayi tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu